ee ada ịjụwa ma m gwa gị na Iheaka bụ Iheaka Ideke Arụmọna Iheaka rị mfe na afụ bụ ancient kingdom Iheaka ndị sụara Iheaka igbo nsụka erugo enọ igbo nsụka lile igbo nsụka lile after Ọchịma Uhunowere Obimo nọgaba Iheaka anyị bụ gịnị ancient community Hi, it's you again, the match. I'm crowned the Queen of African Culture. Guys, today I am live in Iheaka, the Ancient Kingdom.

o nwegị mba ya sị na amaghị Iheaka ma anaghị anụ maka Iheaka ma m nọ ya bụ Iheaka nta ihe m ji anọ na be unu nta bụ mma gị Iheaka jigịkọ anyị adaghị n'elu na-ele nwe mba nshi ma abịa n'Iheaka na nwere eji mara Iheaka a ga-eji gị ata anyị na-agbụrụ n'efu ọ bụ nwa Iheaka sị gị na-abụ onye Iheaka ị mana yes na-abụ onye Iheaka na m ji nọrụ be unu nta ị ya akọwa na anyị ihe eji mara
Iheaka Iheaka alanụ ndị bịara be anyị alanụ ee unu nọ n'Iheaka nta Iheaka Ideke Arụmọna eha m bụ His Royal Highness Igwe Gilbert Okeke Nnadi Eze Ideke 3 of Ideke Iheaka ancient Kingdom. Alanụ.
Alanụ. Ike ọma na ihe ji mara. Thank you. Alanụ. Nna m bụ Chief Remigius Ede. Now, Ekabi, Uko, nke etọ n'Iheaka Ekọyi Iheaka nna m kọọ mana ya eji
Dejenụ. Ee, m na onwe m bụ Chief Christian Ugwuanyi Mkpozi Ugo n'Iheaka. ọnụ na-ekwuru ọra the second ọnụ na-ekwuru ọra the second nna m gụbe ji mara gị eh, ndewonu ọ mụwa Remigius Ozioko eze chichiri mmadụ one of Iheaka ọ dịghị ebe n'ala Iheaka so eh, ekele m nnukwu nsi otere na be anyị ya bụ aha echichi nke m edechichiri nna m gụbeji mara gị alanụ
eji mara m n'Iheaka abụ m onye isi ekụtara bụrụkwa uriu ekụtara eji n'ọha ozu alanụ
gụbeji mara gị ok
um, abụ m kenneth by name ichie kenneth kpọrọ ede one of Iheaka bụkọ mara eze kwuru n'eziokwu one of Ideke Iheaka eze kwuru n'eziokwu one of Ideke Iheaka nna m gịbe ji mara gị aha m bụ chief patrick ugwoke abanigbo one of Iheaka alanụ nna m gịbe ji mara gị aha m Ozioko Titus aha m bụ Ozioko Titus abụ m onye Akụtara Iheaka aha m akụ m gbara ụgbọ akụ m gbara ụgbọ yes of Iheaka
nna m gịbe ji mara gị alanụ aha m bụ Augustine Eze ori dọkọ one of uh, Iheaka Ugo Iheaka maka na abịa na Iheaka anyị nwere mkpenọ Iheaka anyị bụ ugo ama na m ji bụ ugo mana ọ bụ Iheaka anyị nna m ị dị aga abụ m chifu emeka Ugwoke eze aka m ha nke mbụ n'Iheaka na eze aka m ha n'igbo nke mbụ na Ideke Iheaka M bụ the Secretary General to Ideke Iheaka Royal Council
Nna ndakọ na ihe eji mara ihe eji mara m bụ Ichie Okwulọlụ n'Igwe Palace

like ka ma aha m na ọ wụ m Pius Ukwueze so abụ m atama mma naanị m edochi onwe m edochi na ọ bụ mma ndị tarịba m gụrụ ma mgbe ọ chọrọ nchọ mba tamagana gị na anọ m n'onye hudo m obodo ọdụm ọfịa dụkwụrụ n'ọka so ya lele mme na-akwado ma ọbịa ka ji ebidote ọ dịghị m nọrọ n'oche nke na ngịbe ji mara gị biko ee ihe eji wee mara m bụ ichie ọdịnanwa na e, palace a nke igwe e, Ezideke nke etọ n'Iheaka So, ma e, ọzọ m na-eme na abụ m onye na-eme rental Enter business from them. Thank you.
Iheaka Iheaka ka omenala si ya dị bụ na gede ede amaghị na mkpụrụ ede bịa igwe vuru ọjị ma chee ndị bịara be anyị n'Iheaka sị ha enweta ọjị igwe na Iheaka sị ha enweta ọjị na ndị kabinet na ndị ama sị ha enweta ọjị
ndị bịara alanụ alanụ na ọ bụ ọjị igwe na ndị Iheaka ile soro na ha na-ekele unu ike na ha enwetagodo ọjị

Mkpozi. Ede. Igwe. Oko. Ndị ichie ekele m unu Idoko ekele m unu ndị ama lile ọmara ka ekwere m onyishi unu ga n'obi igwe Igwe a na-arịọ gị ọdọ ma agọ m ọhọ. Ee. N'afa Nna. Eze Chukwu oke Abịama. Ezigbo Chukwu dị ndụ. ala Iheaka ala Ekoyi Iheaka ala Ugo Iheaka ala Ekụtara Iheaka Ekụtara egu na Ekụtara ụlọ ọ bụ Nsụka kọlchọ dị ịma kọlchọ bịara Iheaka bịa be Ezideke Ideke Arụmọna nke ịtọ ka ihe mara ka anyị bụ Iheaka omenala anyị omenala anaghị ekpo ekpo anyị ga na-arịọ ndị na-afụ anyị ma anyị afụghị ha nta bụ Nkwọ Nkwọ ja kwetara anyị ihe ọma Nkwọ ja kweta ndị bịara be anyị ihe ọma m ga na-arịọ ala Iheaka gọziri ụmụ Iheaka niile mgbe ha nọle ndị nọ obodo oyibo ndị nọ Afrịka mba Afrịka niile ndị nọ Naijiria niile nwoke na nwaanyị wetere anyị ihe ọma Eze Chukwuoke gọzie Iheaka bọchị Eke gọzie Iheaka bọchị Orie gọzie Iheaka bọchị Nkwọ gọzie Iheaka bọchị Ahọ oge asụe na ọbịa nwere n'ala Igbo o nwere nke ji agba anyị aka ụna afụma na oyibo abịa oyibo ọmụ bịara na ọ ga-erute Iheaka ma o rute m ọrụ edi ihe anyị zụ anyị ga na-arịọ na nwa Iheaka ji abụ na president of Nigeria o nwa Iheaka ji abụ na gọvanọ of Enugu steeti anyị nọ na ọkwa niile dị na Naijiria na ụmụ Iheaka ji ejezu ya ndị na-afụ anyị ma anyị afụghị ha azụ ka Ezideke na-emepe ọnụ bụ ọ ga na-emezu ọnwụ ike ama abịa n'ala Iheaka isi nke abụ anyị na-arịọ ka igwe na-arịọ ihe mmenta ka m na-arịọ mụ na-emezu n'aha Chukwu Okike Abịama o ala Iheaka ṅụrụ mmanya o ala Igbo-Eze South ṅụrụ mmanya ala Enugu steeti ṅụrụ mmanya Alano. Igwe.
Ah, ada. Bịa m siri akọwa n'ihu na asị m nne m. Saa. Nna m o. Mụ na ndị mụrụ m ga anọ. Ala. Daarụ nne m. Asọ bụ ịnọkwuru ndị ọgara esi mara n'ihe merite mgbe agha m lee gị ga na ike were agara asị gị na gị jide amụnye na mama na ọ bụ ndị ọgara. Ada. Ada Nsụka Wivu. Daarụ nne m. ga m si jee kwu na mgbe na-asị m ne ihe m ji n'ọnụ bụ unu nta bụ ihe gbasara Iheaka na m anụrụ di maka abụ Iheaka anụ ya anụchi ike mgbe asị m enwutele ike n'ime anya nchefe na ihe na nka m ma ọ bụla akarịrị m meze ma meze m n'ụmụazị anụma n'ọnụ ndị mụrụ m bụ ndị Iheaka enwere m nọ mbe nta igwe
ọ bụ nkọwa ma nkọwa mụrụ nkwụkwọ meja na ma agba nwa m ọnụ mụnye n'ọnụ na okwu igwe ya na anaghị ekwukpo oge okwu ekwukpo na adị m agba oko ọnụ mụnye n'ọnụ beta ma kọwa bọta nụ ya ka m chi ya afịa na-akọwa nwa m Iheaka bụ Iheaka Ideke gị na Arụmọna Iheaka mụtara ụmụ ịnọ ụmụ ịnọ a bụ gụnụ Ekoyi ohu ebọ bụ Ugo ohu etọ bụ Ekụtara egu Ekụtara ụlọ n'ime Ekụtara egu ya na ike Ekụtara egu bụ Likke ma Ekụtara ụlọ ga nọ n'ụlọ ya bụ ụmụ ịnọ ana m ekelechi ike ma mgbe nwa ama ọnụ m n'ọnụ ya bụ ko Iheaka ilu ko Ekoyi ka ọzọ ka ọma ka Iheaka si jee bido alanụ

sitere Ịda maka e sitere Ịda ya na-asị n'ihe ya Iheaka Ideke Arụmọna bụ na he na Nsụka na Arụmọna Eha Arụmọna sitere Ịda na he bụ nwanne ntị maka na ịbịa na na-asị anyị ihe ya bụ i ji ja-aghọta na ya na-asị Ideke Arụmọna these three men sitere Ịda ma onye sitere mụbatara Iheaka sitere Ịda ya bịa Iheaka nke bụ Ọshamuke gbaland a n'Ekoyi wee mụta ụmụ anọ n'ọnụ wee mụtagwuru nwa na ọ dị ede ugwu ọtọba ofu na Ugo O- enweta Ekụtara nweta Ekụtara e- ụlọ nweta Ekụtara egu ya bụ these four quarters mekiri Iheaka from ancient days okay before ndị ọcha abịa bụ colonize anyị na anyị nwegburu echichi echichi izizi ọ bụ onye bụ Eze Ịda na-abịa echi a na-eje ọ na-abịa echi bụ oko omemuji ọ bụghị m bụ onye mbụ nke mbụ wee tọọ na but na emesịrị the protocol ga-adị too much agbasa onye isi onye abụla oche ka ọ chie chide ikad ya bụ echichi bụ ikad ma ya na-ekele ebe uko then ịbịa na Ekoyi

ndị mbụ na ịbịa na Ekoyi na onye ọbụla e siri ebe gị ma ọ bụ ụmụlọ gị bịa bụ onye isi Ekoyi adịghị abụ onye isi Iheaka niile maka na mgbe mbụ Iheaka niile na-eje izu gbasara Iheaka niile Ugo nwere onye isi Ekụtara nwere onye isi Ekụtara e, ụlọ nwere onye isi ma Ekụtara Egu nwere onye isi but na a bịa na general assembly ihe gbasara Iheaka niile na ọ n'ebe onye isi Ekoyi ebe a na-eje then ịbịa na Ugo na o jiri mụta onye nọ na amerụ mkpụrụ mkpụrụ matama ameghiwele ameghiwala ụmụ ole jee na Ekụtara ụlọ wee mụta ikolo ụwanị ikolo um, mkpụrụ eze mkpụrụ ude ama uhe isi elu ụmụ eze ọnụ jee na Ekụtara Egu ya bụ a na-akpọ Likke ya na-ekele ha Likke bụ na ọ bụ lata mgbe idiri ike lata mgbe dị mgbe m bụrụ na-eche gị boundary anyị na ndị udelu ndị udelu ga-achụga anyị ji agbadata
idiri ike gị lata but in some ways na o nwere ndị gbatara ọsọ enyemaka ya sitere Nike Enugwu ya abata Likke but na anyị na ihe ga-ama na anyị dị ga eme ka onye ile Iheaka niile ee ya ya jipụrụ n'ike ị bịa na Likke ọmụ na enwere ekpere mere enwere ufu ezike enwere Abụla Egu enwere ụmụ ọgba ọ bụ ya ya bụ ihe mekiri Iheaka so apart from that na a bịa na ihe ọzọ Iheaka ji jikọta ọnụ ma ọ bụ emume dị n'Iheaka na anyị nwere emume omenala a na-eji ụka enwe freedom of worship ndị ụka anọ the catholic the anglican the ndị akịrịka the um, pentecostal o nwe ihe ga-adịghị na Iheaka na ọbụla ndị meritere onye na ya anabata anyị ma Iheaka mara anabata ndị ọbịa we are very very good in hospital- in hospitality ịnabata ndị ọbịa abịa na eh, omenala ndị be anyị na-eme omenala e nwere ndị na-aga ọma ịbịa na eh, eh, ebe anyị na a na-eme emume anyị nwere na-eme emume ọnwa asaa anyị na-eme emume uke ya bụ iji iwa ji festival akatakpa na agba na mgbọm sọsọ ndị ekoi ebe ọ bụ ebe isi be akatakpa ha anaghị agba na oge nke uke e, iheaka general na nke ekoi n'oge disemba ya nwa na-akpọ akata akatakpa ọchamuke iji gosi na ha bụ nna na disemba ba nke ha na-agba na disemba ba nke ha na-agba ya bụ ya na-eme ịwa ji nke ha azụ na ihe bụ na ọgwụ ụmụ ha emekpu bụ ha na-eme nke ha ụmụ ha emekpu bụ ha na-eme azụ nna azụ nna
e nwere ihe ọzọ ị na-ajụ ka m drọpụ gọdị like this na-aza
ee ada ịjụwa m m gwa gị na iheaka bụ iheaka ideke arụmọna iheaka ife na afụ bụ ancient kingdom iheaka ndị sụara iheaka na igbo nsụka erugu enọ
igbo nsụka lile after ọchịma uhunowere obimo na gaba iheaka anyị bụ gịnị ancient community ma bụ iheaka

o nwere ọzọ hụrụ ugo mụrụ ha bụ ugo mụtara ole mụta mụta ole bụ mbụ ọ mụrụ mụta gịnị ezenemkpa n'ime ole na ezenemkpa ebido mbatara mụta merụ mụta ya bụ gịnị ume ole mụta amegụ uwele mụta amegụ uwal mụta mkpọrọ oge atọ mụrụ bụ ekụtara gịnị ụlọ ya wee kụtara ụlọ na ọ bụ eh, Ikolo na gịnị Ọgbagụ ha ebido mụbata mụta Ụwala mụta mkpụrụ eze mụta Ụmụezọnụm mụta Ishielu mụta mkpụrụ ụde mụta gịnị Amaohe ekụtara ego m mgbe ha bụrụ n'Iheaka adịdị ha bụrụ na ekụtara ụlọ ha eburu na ya na kemgbe ha eburu mbụ bụ na Ụwala Ikolo before ha ala Like ndị lara mbụ Ụmụadagba before ndị eshiri Like
ga-alakwute ha bụ ụmụnne nche anyị bụ ụmụ gịnụ ụmụ kedu abụghị abụla ekpere mere ha bụ Like ọmụ na-amụtara gịnụ ụmụ enọ ndị bụ isi bụ ọmụ bụ gịnụ ekpere mere abụla egwu ụmụ ọgba na ufezike na-enwe Iheaka bilitere from ancient over 500 gịnị years ha bụ maghị ihe nta ndị swara ya na igbo skyle bụ gịnị village enọ anmasunu non lan ndị swara Iheaka bụ village enọ na igbo skyle ka m si agụgụ manụ gị alan onye enye onye enye ọlụrụ bụ onye nwe mbọlụ
ha siri Ịda ya lata ha ekiri na ya ha mama n'ihe anyị maara bụ Iheaka Ideke Arụmọna ka anyị si akọwa na ha na Eha Arụmọna shi he na Asadu shi ya bụ anyị na-aza na Ideke Ideke Iheaka na Nsụka Asadu Eha Arụmọna Asadu Iheaka bụ Iheaka Asadu
nna m gụba m si ma m jụma nne mgbe na-akọ onwe gị n'isi bụ atama ka ị bụ nwere ya kọọ anaghị gbasara ihe omenala gị shi ji abụrụ atama na ịnọchi n'Iheaka anyị eze anyị ka m shi ji abụrụ atama bụ omenala emego ya bụ mma echichi mma na echi ne ndị ichi ọ mụgo mkpọ ga-ada ka ọ dịghị nwere nke onume bụ nke abụla egwu ahaba gadagiji ọ bụ mgbe atama ahụ shọn magnir ka anyị na-agụ a bụ ememe a na-eme n'afa ọnwa ịsa ọnwa iri tuke anyị na-emechi esoghị anyị ji ga-emegbu onye ma a bịa ndị na anyị wetara na egbo ma ọ ba na anyị n'ihe sa achụkwala anyị na ebefe anyị bụchiri na ịka gbo te ihe na-ada na anyị na gị mọchi ụka da anyị na ị ga-agọ ọ bụrụ anyị ya ma ma avụ na ọgbaghara anyị bụ ta anyị anyị nwa abịa lụrụ ọgara mana anyị anyị na nwaanyị na-atọ nwọchụ na ọbọ daa ma ọ dara nwa isi nwọchụ ma ị ga-eme gara bịa so anyị kwara anyị kwara bumper to bumper ma emedo m ihe nfọ kara na obodo ga nọ ji nwa ya nwedịrị ike iwe ma bụ ma nna nna ha gụkọ mgbam gbam ahaba gadagiji evute ọgọ m ma bụ igwe nwụcha igwe ezideketara ya amahụ maka na ọ lọrọ nwa be anyị na ọ bụghị m nwe na ọ bụ nna anyị ndị nna anyị nwe abụla egwugwu nye ọgọdọ enwe unu ga-abụ mgbe ha ma nna nna unu Iheaka gụkwọ mgbe ya latara mbe Ah, Iheaka abịa n'Igbo Nsụka Iheaka so na ndị na-emeshi omenala ike ha nwere mma o nweghị mkpa Iheaka a ga-enweghị nnukwu mma n'Iheaka ị bịa na Ekoyi na e nwere mma na-eku ọkpụ ụzọ ọ bụ nnukwu mma ndị Ekoyi na-agọ agọshi ike ị bịa n'Ugo na e nwere nnukwu mma a na-eku Lọlọ Uhere Ugo ụmụ onye Igbo Nsụka gara gara ha ị bịa na Ekụtara na e nwere nnukwu mma ebe e nwere gịnị Ezenokpo oshimiri nwee akpa ala ị bịa na Elike e nwere Ugwu Agụ Like nwee onume nna anyị na-eku ọgadagidi so Iheaka nwere nnukwu mma ha mere eme omenala ma ha na-emeshi ike e nwere ma ma m gụchara ọ gwụla ego bet ma ngụbete dị like this eh. na nke mụrụ te nna m dee na onye nwa alụsọkwa gbago echezokwa debegoro like this eh, eh. ihe ọzọ m si ma m jụma bụ na-eweli iwe abịa n'Iheaka na-eme na ha na anyị tụkwa na ọdịga anyị nọdụrụ ya ya nọdụ n'ọbụ na anyị na-asịla gị gbaa asị gbaa na-emenye n'izu maọbụ enif ma abụ ya bụ eji mara Iheaka gịnị nwere ya akọwa na m gbasara akọwa bụ maka munyi mgbe a na-abụ asị na na-eme ihe asị gị chọrọ onye Opi asị gị ị na-eje Opi ma ị jele gị Iheaka gị jere Iheaka na gị kụma onye Iheaka na mara mkpa ga-adị isi thank you very much
ijudogo anyị m ekwu ka mara ebere na ọ bụ ka mara ebere ma na-akọrọ ebe akụkọ na na m akọrọ m maka Ezenokpo Oshimiri ya bụ mma bụ nnukwu mma ya bụ mma dị n'Akutara ma ebe ọ dị n'Akutara bụ n'Ishielu ma ha bụ Ishielu ọmụ na village nwe ya bụ Ụmụ Igwe ha bụ Ụmụ Igwe ahụ dị n'Ishielu Ọgbagụ Ata ha so na Ụmụ Ọgbagụ mụrụ n'Akutara ya bụ munyi ọmụ a na-ekwu maka ya bụ Ezenokpo ọ na-anụnụ ha bụ Iheaka anyị leleta ihe mgbe ha bụ ndị fa nwe nọ na-anụ ihe te nwatakịrị kere ha na-esi munyi mgbe m nwatakịrị ekele hụ nwatakịrị kene hụ ọ bụrụ mgbe gboo efu na ịhụ na ọ bụ ọ bụrụ mgbe gboo bụ onye na-eme mkpa na ọdịdị asị onye bụ onye efeje ihe dị na munyi o nwere ike abịa ekpe agbara ha akpakpọ ha asị jere ebe eh, Okeke na onwekwere nwa nwunye di mere nwa afa ovunehe ọkwa abụ eji ehe munyi fa bọchọ mgbe munyi anaghị ada n'ala tepe
mgbe munyi abịakọghị
ka enwụcha anyị na ọnwụcha na ha egbe niile mgbe ha anọle mbere fe anọla na-eme mkpa ịkpasu iwe na munyi abịa ihe ka ọ bụ kpasu ịkpasu iwe na munyi abịa
n'orufe ebe anyị nwee anyị na-ebara adịghị azụ azụ ebe ọ dụbụ n'Ishielu o nwere ụmụnna ọ bụ general anaghị agwọ aka ọgwụ ma anaghị ada na ada ị na-eje ụka o ị na-agọ mma o ama uteme gị na ọ bụ ruo m too fada echiri fada mgbe m ma ruo mgbe a na-eme ihe ma akpasi iwe na munyi abịaraghị ọ bụ heritage bụ ọ bụ onye ga-akpa fada ma akpasi iwe na munyi abịara munyi abịara
ee ọbịa bụ omenala oriri Ya bidoro emi enedoro Iheaka onye si mgbọ mi para para. na onye ọbụrụ temi na-eme ihe na ma ịwa nri ọ na ga-alarụ ụmụnye bịara ma Iheaka ọgwụkwasị
alalụ ee Na ọ dịghị masị gị na ehe na onye ọzọ gị chọrọ onye onye na ma alarụ m adịghị na.
ha enweghị ọnụ ma beghị mba
ma ọ bụrụ na nwere ọnụ mana ọ bụ ihe
bena nwa anara gị nwa ọ bụrụ na ị bụ onye village fa from example

anụ anụkwa na bụ mmiri bụ abụ ndị Iheaka nwee mmanụ ndị ọcha bụ na ha jikọrọ eme nke ha ekpokọgo mere chemicals asị gị be m Iheaka ga-abụ na nke ha bụ ha bụ amụtara ha nke e, isiele o nwere ụmụ na-adụsị na abịa n'isiele ọmụrụ ọgwụ ha ele na ọ bụ ụmụ igwe ebe a na-ekechi ebe ụmụ igwe ma ha dị n'isiele dị n'ime ihe Idek Iheaka dị n'Iheaka general.
Gịnị bụ ihe ọzọ eji magụrụ ndị Iheaka? Okay.
Anyị bụ ndị ọrụ ugbo na mata na anyị nwere oge ala na-ekwekwa ego na mmanya bete ka ala gwụrụ na ihe anyị maara bụ ashwa abịa na Igbo Nsụka na ashwa bụ ejiri ama Iheaka eh, Iheaka anyị bụ ndị ashwa anyị kpọba na anyị na-erefu ya but the real omenala anyị bụ ite nkwụ and ugbo Gịnị bụ ihe egba ọzọ unu na-emegbu apart from uh, akatakpa maọbụ ịna gịnị bụ ihe omenala ọzọ unu na-emegbu ihe m-
Eh, ịma na-akọ ọma maka ọmabe kọọ ọma maka uke a na-echi ọnwa asaa na ike enwe omenala ọzọ anyị na-eme na anyị na-eri ọnwa asaa ọnwa asaa bụrụ ote na mgbe ụmụ Iheaka anyị lele anọle te ndị obodo oyibo te mbe anọle te mbe na anyị na-erote gịnị na ya anyị na-ekerota na ọmbụ gịnị ọnwa asaa ekwere anyị na-eke egba eze Ihe anyị na-eke iri ji ọfụ iri ji ọfụ anyị bụ kebe a na-eke ma nwere ọzọ a na-ekwu mkpọta igu mkpọta igu ahụ bụ ukekwe ọrụ kechile na ụmụ nwaanyị vuturu igu taa na ha daga ashwa njụ ome ewetaghị na ụfọdụ na ọ ga-abụ njikọ mụla a na-ege na ọba ji ihe ji evutere gịnị ji anyị soro tara ji ya bụ gịnị uke ya bụ ya bụ uke anyị so anyị na-eri ji ọfụ ma nri ji ọfụ anyị bụ ihe anyị na-eke ebugo anyị nwere mmena omenala but nke anyị ka na-emaintain anyị bụ ndị ọgbara ọfụ anyị na-emaintain nwọshụa bụ ọnwa esaa uke na ọmabe ya bụ nke anyị na-emaintain anyị ga ga-akwụ shatị n'uwe kpo abịa n'ihe ka na ndị na-egosita bụ nwe ndị ga na-asị gị na nwunye chụla ha na-abapụta asị gị na ịchọrọ ịlụ nwaanyị mgbe ndị a na-asị gị gaa lele na etosighị ịlụ be ndị a ma nnukwu nna ha echi ma ọ bụ ha
anyị nwere ihe ka abụọ bụ ịnụma anyị enwechulegu osu o nwechulegu ndị na-asị na ha bụ osu n'ihe ka n'ihe ka na-anụ ịnụ ka esi esi ka esi ya ọ dịghị amara ka ihe ka anyị lechiri ebido ma amaghị onye mụbatara anyị ihe ka bụ na anyị na-alụ nwaanyị ọ dịghị m chọrọ ịlụ onye m ga-alụ ka ọ bụ onye mụ na ya shi bụ omenala Igbo gịnị kagburu apart from onye gị na ya shi omenala Igbo kagburu nwa mgbe mkperezi na-alụkọ onye na-efuchi mkperezi dị na-ekwetara but apart from mkperezi efu na m ga na-alụ onye na-efu ụmụ m ga na-alụ onye na-efu echili mkpe ya ka anyị ọ bụ ekoyo ọ bụ ugo ọ bụ likeu ọ bụ mbenu onwe onye ji eji ebe ọsụ gị gụfụ ọbụ na ndị ma abụ gị na osu ọ dị n'ụba anyị so anyị enweghị ndị a na-asọ asọ na anyị bụ gịnị one ihe ka bụ na